hello Eh, hello. Ase, sole pa zomwe zinachitika last week. Sindinayembekezere kuti Junior akhala pa khomo ayi. Ndimaona ngati kuti anapita ku school. komanso tangoganiza ase akuti amayi ake sikuti amabwera ayi amawerenga bukhu pamene paja umati amayi anga akubwera eti ase tangoganiza chabwino its okay ndiye umati chani tsopano okay ndimati mkazi wanga uja apitanso lero ku tanzania wamva akatero chonchi azabweranso wiki yamawa ndekuti tili ndi wiki yathunthu tili pa khomo tonse ukabwera utha kumagonanso konkuno iweyo ukuona bwanji okay komano junior wake amene uja ndi zotheka zimenezo eya funso labwino inenso ndinaganizira kale pamenepopo chifukwa junior ndi wachibwana kwambiri ndinakonza kunena kuti amayi ake akamapita amutenge ndizangowanamiza kuti a mwanayi muzimutenga aphunzire bizinesi e ndizangopanga choncho Apo nde zili bwino komano foni yanga itha kuzima any time ili battery low ndibwele nthawi zanji? Ikakwana 1 hour ubwele akhala atanyamuka chifukwa panopo ndi 10 koloko ndekuti ikamakwana mma half 11 ukhale ukubwela kunoko uzangofikila kulowa mnyumba basi usaopeso aliyese ayi uzangolowa supeza aliyese junior uyoyo uzangopeza ineyo ndikukudikilila basi uzangolowa nyumba ndiyako imeneyi akachoka ameneyi nyumba ndiyako uzangolowa basi straight. okay ndakubva ndikupeza pakatha one hour yo undipeza after one hour eya ase i love you so much tionana kodi amaju mupita koma inuyo nthawi ijatu yasala pang'ono kutha tatiyeni ndikuperekezeni ku basi ikuthawanitu. Ayitu, anaimba conductor wa basiyo akuti asintha nthawi yonyamukira. Tinyamuka 5 o'clock madzulo. Ndiye kuti kwasala 7 hours apapa. Aaa no, 7 hours kuti bus linyamuke? Like kuti mukhala pakhomo pano nthawi yonseyo? Aaa no. Taimani kaye ndiaimbire ankolo anga ndiauze chifukwa amati abwere after one hour nde tikhoza kusemphana asabwere kaye ayi tayimani kaye The number you have dialed is not available at present. Please try again later. aa eti sikugwiranso foni ija iyi ndetipanga bwanji koma ankolonso nawonso nthawi yomweyi foni azimisa okay zisavute maju mesa mwakonzeka kale tiyeni pompano tipite ku basi ikakukwanirani komweko nthawi yonyamukayo 7 hours yomwe mukadikira komweko chifukwa nthawi zina timakondakitala aja ndi abodzatu amatha kungokunamiza afuna ku- cholinga chonena kuti space yakoyo agulise kwa munthu wina iweyo basi ikuthawe tatiyeni pompano musadikire ameneyoyo iyayi bwanjinso bambo mukundithamangitsa osapanga choncho ikakwana nthawiyo ndinyamuka ndekha aa ma junior basi talipira kale ikakuthawani tiluza ndalama ananena kale kuti ndalama samabweza chifukwa basi ngati yakuthawa ndi vuto lako mwamvatu tatiyeni pompano ku basi ndikakusiyeni ineyo ndikukana zonena kuti ankolo angawo abwere panopo ndi apezeke onena kuti mwina tasemphana chifukwa ineyo ndifuna ndichokepo mwamvatu nde tatiyeni ku basi pompano pompano ndikakusiyeni changu ii basi ndikunyamuka si zomwe mukufuna nditenge bagi yanga ndizipita bambo ndiye basi timusale bwino ndikupita ndizikadikira ku basi konko ee munyamuke pompano kumene juniyo usale bwino ndikupeza wiki ya mmawa ndikakugulire chani pobwera iyayi juniyo usayankhe tayima kaye maju Juniyotu inuyo mukumutenga. Ndanena kale mumupakirire zovala ndipo zimenezozo ndalamula ndine. Juniyo mukumutenga. Chimene ndikufuna ine ndi chonena kuti mwana wanga Juniyo aphunzire kupanga bizinesi. Muzimutenga ku Tanzania. Pompano Juniyo mukumutenga inuyo. Aaa, bambo a Juu bwanjinso? Ndipite ndi mwana ku Tanzaniyako? Ndi zotheka zimenezo koma? Ndi zotheka zimenezozo ma Juu. Ngati anthu ena samatenga mwana ku bizinesi, mutayambe ndinuyo mumutenga juniyo iwe ju katenge zovala zako uyike nawo muchikwama cha amayi akochi kusamba akakusambisa komweko ku tanzania changu adadi nde musala nokha pano nanga njoka ija ikadzabweranso mudzatani juniyo wayambiranso zovuta zija zisiye nkhani za njokazo kapakire zovala zako upakire pompano ndipo ukachitanso chibwana upita ukulira ndi kukwapula takatenge zovala zako pompano adadi nde mmesa njoka yotchena ija ikabwera ndikumathamangitsa ndine tayimani kaye iwe juniyo njoka yake ukunena yanji njoka imatchena eya njokayo imavala trauza ndi malaya okongola iwe juniyo usalankhulenso zambiri ayi katenge zovala zako upakire mu zovala za amayi ako izi changu pompano Ma Ju, musamakhale ndi nthawi yomumvesera Junior ayi. Junior ndi openga kwambiri, azakubalalisani. Musamalimbane naye iyayi. Junior, katenge zovala pompano. Ayi, musamuopsyeze mwana bambo. Musiyeni anene zoona. Iwe Junior, takamba bwino bwino. Amama, mukachoka pakhomo pano, adadi amabweretsa njoka. Mm-mm, ine sindikumvesesa ayi. Wati ndi njoka yeniyeni yakutchireyi? kapena ni munthu wamba ndithu ayi ndi mtsikana wamtali koma adadiwa amati ndi njoka amafuna kuti ine ndisadziwe koma ine sangandipusitse ah junior basi zatha ndimangonena zoti upita ku tanzania mm iwe ndi mwana wanga tikhala pompano wamva eti tipite ku nsewu tikagule ice cream komanso majusi ndalama yodyera ija ndinaona ngati kuti ndakuchepesani ndikuonjezereni 20000 bwa kapena olo ndingokuikirani 40 mudyere ulendo wanu ukhale ulendo wabwino musangalale kwambiri mukagone hotelo yapamwamba ku tanzaniako eh, tipange choncho ayi nso bambo musathawe ayi ndikufuna ndidziwe za njoka imeneyi iwe juniyo njoka yake ndi yakutiko kodi lusi njoka ayi ndi mtsikana timapemphera nayenso ku chechi konkuja eya zangogwirizana ndi uyonso akubwera apoyo oo ndi imeneyi eti kodi ndikachokapo mumamasuka chonchi bambo eti chabwino msikana iwe tabwera kuno changu changu aa ukuthawa aneba aneba tabwerani changu mudzaone Uh, zikomo kwambiri poonera vidiyo imeneyi chimene timafuna tinene ndi chasimpo kunena kuti kwa anthu amene muli pa banja tiyeni tikhale okhutisidwa ndi mkazi amene tili naye tiyeni tikhale okhutisidwa ndi mamuna amene tili naye tikalimbana ndi zoyendayenda ndi anthu ena akazi ena amuna ena zidzatiika m'mavuto tsiku lina zikomo poonera video imeneyi osayiwala kupanga like osayiwala kupanga subscribe timakunyadirani